Chuir Naomh Máirtín i Loch Garman stop le seaimpíní reatha na hÉireann sna babhtaí ceathrú ceannais agus bhaineadar stair amach nuair a chloíodar Nás na Rí lena gcéad chluiche ceannais Laighean a shroisint. Mar sin, shamhlófá go mbeidís mar rogha na coitianta é a bhuachaint amach. Ach ina gcoinne bhí na fathaigh ó Chúige Laighean, na Seamróga, agus le fiche bliain anuas ní raibh aon cheann den ocht gcluiche ceannais imeartha caillte acu. Ach é sin ráite, ní raibh éirithe leo go dtí seo foirne Loch Garman a chloí sa chluiche ceannais. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta, cluiche ceannais Laighean thar a bheith suimiúil.
Tá an poc sleasa réidh chun í a bhualadh ag Diarmuid O'Leary. Seans gur ceann gar ach ní hin í an áit a bhí sé ag iarraidh í a chur. Seilbh ag Paddy Mullen ansin. Néata ar ais go Richie Reid. Richie os cionn na gualainne, an stíl aitheanta sin atá ag Richie agus bhfuil sí sin thar an trasnán? Tá sí thar an trasnán. Ní féidir Richie Reid a fhágáil leis féin. Arís gearr, tugtar go Conor Firman, caiptín na foirne, Conor ag dul amach ar an taobh. Curtha ansin ag Dáithí Waters, seanfhondúir na foirne. Rory O'Connor éifeachtach ansin. Rory ag éirí, bhí sé thar barr i gcoinne Nás na Rí, tá sé ag tosaí go maith anseo arís, uillinn ghéar ag Rory, is sin buailte as sin áit scór ag Rory O'Connor. Cruthaithe agus críochnaithe aige féin. Agus oibrithe ar ais go Dean Mason ach Dean faoi bhrú anseo tá ráta oibre an-ard ag Naomh Máirtín. Amach go Richie Reid arís, Richie fágtha leis fhéin, fuair sé cúilín níos luaithe. Agus an ceann seo, an t-am seo, tá sé ag iarraidh í a bhualadh isteach, tá sí buailte isteach aige, tá sí faighte anseo anois. Brian Cody, Cody trasna go Eoin, Eoin ag casadh amach ar Pascal Ó Eoin arís, cúl ag Eoin Cody! An chéad chúl scóráilte ag Eoin Cody. B'fhéidir nach bhfuil Adrian Mullen ann ach tá Eoin Cody ann ach faighte thar barr ansin ag Brian Cody. Pas amach go Eoin, féach, bealach amháin, bealach eile agus buailte, báite. Duine de na tosaithe is fearr dá bhfuil ann san iomáint, club ná contae. Amach amach ar an taobh. Briste síos an timpeall síos go healaíonta ag Aaron Maddock. Rory O'Connor arís, Rory an-éifeachtach ar an ruathar amach. Rory amach anseo anois go dtí Michael Coleman, Michael Coleman ag casadh, Michael Coleman ard, bhfuil sé taobh istigh den chuaille. Tá an maor cúil sásta agus tá Michael Coleman sásta agus tá Naomh Máirtín sásta. Rory Connor sa mbualadh siar. Tugtar isteach sa lár, briste síos. Oibrithe amach ansin ag Evan Shefflin, amach go Richie Reid arís agus is é Richie atá ann. Tá sé ar nós radar na pasanna a thugann sé amach go dtí Eoin Cody anois, Cody faoi bhrú, fós ag Eoin Cody, Cody á bpá leis sin, iarracht amháin ar an gcúl, sea, sin scór iontach ag Eoin Cody. Nuair a smaoiníonn tú, fuair sé an liathróid sin, bhuail sé í féachaint amháin ar an gcúl, féach, níor stop sé ag bogadh. ach díreach thar spota dó. Ceann gearr agus ansin ceann mór fada, meascán. Briseadh síos ansin. Barry O'Connor. O'Connor amach. Darren Codd bhí in airde Darren Codd. Tá sí buailte go hálainn ag Darren Codd. An-scór. Tá na Máirtíní ag teacht ar ais go tréan anseo. Sé thar an gcúl báire. Cúl báire amach ansin. Dul thar fóir an pas gearr seo b'fhéidir, b'fhéidir iarracht déanta go bhfuil. Tá an seilbh fós acu. Tá sé ag Jack O'Connor. Jack, tá Jack chomh láidir le stail. Tá sí buailte ard ag Jack. Tá sí buailte cruinn ag Jack. An-scór ag Jack O'Connor. Bhí siad cúig chúilín chun deiridh tráth dá raibh é sin laghdaithe go péire anois. Ag iarraidh gualainn a thabhairt do Jack O'Connor. Tá sé chomh maith agat a Mhic Giorra. Carraig Ó Lá. Tá beirt ag fanacht ansin, nach beirt? Tá sí sin ag Dáithí Waters, Dáithí Waters isteach sa lár. Smachtaithe go deas má tá, tá. Smachtaithe ag Diarmuid O'Leary, O'Leary, ar aghaidh anseo, Jack O'Connor, Jack ag breathnú, Jack ag oscailt. Jack ag tabhairt faoi agus Jack ag scóráil! Trí chúilín d'fharasbarr anois ag curaidh Loch Garman. Sin é a gcéad chluiche ceannais Laighean riamh. Níl an ócáid ag cur isteach orthu. Tá sí seo anois ag Joey Holden. Joey ag teacht trasna na páirce anseo.

Scuabtha amach arís na Rón Leabhar, bhain an tseilbh caillte, tá an tseilbh caillte, Joey Holden, Léite ag Joey. Baineadh thart anois an ceann pas láimhe ar aghaidh. Tá siad ag oibriú, Richie Reid arís, Richie, dul trasna na páirce, Tom seo, ceann mór ard is beagnach díreach. Faighte ansin ag Paddy Mullen, Paddy Mullen láidir, Paddy Mullen ard agus Paddy Mullen thar an trasnán, bhí an scór sin ag teastáil ó na Seamróga. Ceann íseal buailte isteach ansin. Tá tuilleadh fortúnais ag Eoin Cody. Cody an pas trasna deis anseo ar chúl agus tá cúl scóráilte agus an cúl scóráilte ag Niall Shortall. Cruthaithe ag Eoin Cody, críochnaithe ag Niall Shortall agus an gcreidfeá go bhfuil na Seamróga imithe ar ais chun tosaigh anseo. Cody fuair sé gualainn. Pas deas suas an pas díreach ag an am ceart is críoch dheas íseal. Deirtear go minic bhuel an gualainn shocraigh an gualainn ón Cody más aon rud é. Jack O'Connor, pas gearr. Faighte ar ais ag Jack arís is é buailte ar an taobhlíne. Seo iarracht mhisniúil ag Jack. Uillinn ghéar, tá sí buailte go hálainn aige. Tá Jack O'Connor ag imirt thar barr anseo. Agus tá na foirne ar ais ar comhscór. an-chluiche, an-atmaisféar. Gualainn faighte ansin a ritheann ó ghualainn ar ghualainn as a droim. Tá an imirt ag leanacht ar aghaidh. Rory O'Connor ag pléascadh fríd. Rory ag pléascadh ar aghaidh. Tá siad ar an ionsaí arís. Amach ar an taobh. Faighte anseo anois ag Mikey Coleman. Mikey Coleman ag tabhairt faoi. Mikey Coleman ar lánluas. Mikey Coleman thar an trasnán. Scór iontach ag Mikey Coleman. Amach ar an taobh amach go Richie, Richie fágtha leis féin, breathnaíonn sé suas, osclaíonn sé na guaillí agus scaoileann sé léi, mar atá déanta aige go mion minic ó thosaigh sé ag imirt iománaíochta. Eoin O'Leary ag teacht trasna anois, pas láimhe amach chomh fada le Joe Barrett, Barrett taobh céanna na páirce, Ní raibh deor teine Rory O'Connor, ah Rory ina rí ansin, ag éirí os cionn Cillian Corcoran, Rory buailte leis an taobhlíne, Rory ard, sin scór na hoíche b'fhéidir dochreidte ag Rory O'Connor ansin. Méid a bhí le déanamh aige, bhí sé taobh thiar de Cillian Corcoran, d'éirigh sé ina lámh, thit sé, d'éirigh sé arís, buailte leis an taobhlíne, thar an trasnán, iontach go leor. Ceann mór fada ansin ag Callum Quirke. Tá siad briste síos. Faighte ag Jack O'Connor arís. Jack, fuair Rory cúilín ón áit seo agus is maith leis na deartháireacha O'Connor an spota seo i bPáirc an Chrócaigh mar tá ceann iontach eile faighte ag Jack an t-am seo. Poc amach gearr Joey. Joey teacht amach go Richie anois. Seanfhondúirí. Tá sí anseo anois ag Eoin Cody. Cody ag dul isteach anois osclaíonn Cody na guaillí. Tá sé ag tabhairt faoi. Ceann mór fada ag Eoin Cody agus cúilín eile ag Eoin Cody. Agus arís eile tá siad cothrom. D'fhéadfadh am breise a bheith anseo chugainn. Bhí an lámh an. an-íseal ansin ach tá an tseilbh aige. Faoi bhrú. TJ Reid anois. TJ trasna go Richie. Richie ina sheasamh leis féin, fuair sé cúilín sa gcéad leath, tá sé níos gaire an t-am seo, tá sé ag oscailt na guaillí is tá cúilín eile ag Richie agus tá na Seamróga imithe ar ais chun cinn. Dó seacht déag sin fiche is a trí fiche is a dó atá ag Naomh Máirtín. Gabhar dhó, an mbeidh am breise ann an mbeidh b'fhéidir píosa amháin eile drámaíochta d'fhéadfadh a bheith. Tá sí faighte ag Darren Codd. Seilbh fós ag Ole Seilbh faighte. Tá mar bheadh fata te aici in imirt iar brother. Ag iarraidh pléascadh thríd ansin anois. Jack O'Connor. Faighte ag Jack. Faighte anseo anois ag Ben Stafford. Stafford sciobtha. Stafford á bualadh. Buailte ard. Tá sí thar an trasnán ag Ben Stafford. Díreach tagtha isteach agus aicsean déanta ag Ben Stafford. Bhfuil aon am fágtha ag na Seamróga? Tá Richie Power, bhí leathshoicind aige, ba leor é sin! Anois an brú anois ar churaidh Chill Chainnigh, athrú arís againn ar an scór. Fuair sé an leathshoicind sin a bhí uaidh. B'fhéidir nach bhfuil an ghlúin iomlán ceart ach níl aon ní mícheart sa tsúil. Níl a rogha ag na Seamróga. Bhfuil b'fhéidir deis amháin eile? Richie chun í a bhualadh. Caithfidh gairid, Richie, go deo é, an fheadóg dheireanach séidte an stair bainte amach ag Dave Martin, curaidh Laighean don gcéad uair riamh.